enwe a lot of arguments ma igbo ma ọ agụ bụ anụ eji wee mara igbo ya bụ the totem ma ọ bụ ọdụm na taa na obi achụ ama ọkwa ihe anyị na-afụ ebe a bụ akpụkpọ agụ mụ na achụ ama ọkwa onye anyị nọ n'obi ya na ebe a biko ọ ga-amasị anyị ka eze ana achụ ama ọkwa biko bịa ka etinyela ya ọnụ na ka anyị dịkwa sure ka ihe ka ihe dị ya
ife a ka ndị Igbo na-akpọ agụ ọ leopard ọ nya ka a na-akpọ agụ ọ nya nwa bụ totem ndị Igbo hmm. ife eji mara Igbo bụ agụ because anyị nwere qualities of this animal ọ bụrọ ọdụm ọdụm bụ lion

kedu ihe kpatara agụ ji wee bụrụ the totem anụ igbo ji akpa ike adị ebube ọ gịnị kpatara na ọ agụ ife mere na ọ agụ by adaptation and this animal bụ one of the most adapted

ee o nwere ike ịbụ ọ bụrọ tiger ọ bụrọ tiger ọ ọ bụ a form of cat it's a cat but na ọ bụrọ exactly na adaptation nke a bụ na ọ na-arị elu
okwu ntị na okwu oge buru ya n'oge nke a na-arị elu ọ na-ebu ife karị weight ya na-arị elu Ghọtago? ọ na-abịa by stealth ọ ga-abịa gị before you know na ọ nọ nso and ọ bụ ọ dị ọ dị individualistic ndị Igbo nwere all those qualities niile Mm. ndị Igbo na-adụ individualistic Mm. ghọtago Ọ na-akpara onwe ya. ọ na-akpara onwe ya like agụ a kịta nọrọ within 5 kilometer radius nwerọ agụ ọzọ bịa nọrọ Okay. 5 kilometer radius only one ọ bụrụ a male only territory ya 5 kilometer female 5 kilometer if there's need for them to meet he has to enter that territory

mana nke a bụ Nke a bụ agụ agụ ife a ka ndị Igbo na-akpọ agụ leopard Mm, ọ leopard ihe eji mara igbo bụ leopard agụ daalụ rinne anyị nọ na obi achụama ọkwa eze ana na Adazi Nnukwu eze ana biko kedu um, echichi bụ eze ana biko were ọchị anyị nọ n'obi gị n'agbanyeghị ife bụ eze ana Mm, eze ana bụ nụ ịma na ana bụ everything mm, to ndị Igbo mm. uh, the mother earth mm. everybody tries to ana na-enye nri na-enye ndụ and enwere eh, otu ọdịnala rules and regulations concerning man at all times ịma mme ife ga-edesecrate so mgbe a sịrị na mmadụ bụ eze literally ife ọ mean na ọ bụ king of the earth the land mana ọ bụsịrọ king in the sense of uh, uh, uh, uh, political king Mm. no more of onye na-efolo ọdịnala onye na-erespect ana mana ife a bụ ana na o nwere rules na ama mmejọ ana na ịma mgbu mmadụ igbuo mmadụ ọ ana ka imejọ ịkwụ ụdọ ana ka imejọ izu ori enwere capital offenses ndị Igbo adị eme Eh, ife niile afụ nsọ ana Mm. eme mmagolu nwa gị Mm. eme mmagolu onye nke gị ọ niile bụ nsọ ana nsọ ana daalụ dịka and dịka you made that mistake you have to go through ritual Okay. to cleanse the land ritual ka ihe a na-akpọ ọ bụ na eh, eh, ịkpụ alụ Ịkpụ alụ. because ọ bụrọ sọsọ onye ahụ ka imejọ imejọ society Mm. ime ime nsọ ana ama nwe udo n'ebe afụ niile ọ dị na akpụa nya bụ alụ daalụ rinne dịka eze ana na Adazi Nnukwu kedu kedu ọrụ gị kedu ihe ị na-eme dịka eze Ee, ife m na-emekarịsịkwanụ bụ na omenala Igbo ọdịnala Igbo ndị nna anyị rapụrụ anyị ka anyị na-agba mbọ ka ụmụaka anyị na-amụta wee nwee ike ịmali anụ na ọ dị ka ife ndị Jews na-akpọ their Kabbalah na teaching ya bụkwana from mouth to ear osi n'ọnụ gị ọ baa na ntị ọ bụrụ na ada ede ya ede but ọ by modern ife na ka enwere ike idebezi edebe nọọ ka ụmụaka malụ iwu nsọ dị n'obodo dị n'ana kpata na ndị Igbo ji nwee rules ee eh, ndị oyibo na-asị na fa na-efolo truth equity and justice ọ ife na guide ndị Igbo ndị Igbo ada achọ ndị fa ga-achị nọ ka udo dị ebe niile eh, ife mena na Igbo nya mena n'olu egbe bere ugo bere nke sị ibe ezike ebe ọ ga-ebe ọbịa
obi a bụ obi Ezenne Nnọli obi a bụ obi nke m nna m nna mụtara nna m bụ ọnụ n'enyi Nnọli Ezenne ọ nwụrụ 1960 obi a dị kịta na Stephen anyị ga-eje n'obi a mana bụ grandson ya mana echichi Ezeana ọ dị adị n'ezinụlọ a ka a na-eme ya mbugharị Well, uh, uh, all by inheritance. Okay. Na my lineage, the oldest ọzọ bụ na Adazi, the oldest ọzọ mm. bụ na my family. Okay. So, uh, Uzadi Akonobi. Uzadi Akonobi. Uh, so at all times, a ga-enweli onye nnukwu nze in my family. You can have more than one, but at no time must mm. the family be left without onye ọzọ. Daalụ rinne ka anyị jee n'obi eh, ndị hibere ngwuru ka a fụ ka o si wee dị.